alemekezeke ndi mulungu wakumwambamwamba kukula kupite kwa mulungu amene adalenga ife natipatsa moyo ndikutipasa zotiyang'anira kuti zitisamalire pa ulendo wa mtunda wosiriza wa masiku a nthawi ya pansi pano pamene tikuyembekezera kutha kwa dongosolo limene tikuliwonali nlakutha ndithu, litha posachedwa, litha, afafaniza, kuika dongosolo lina latsopano. Uthenga wakuti dongosolo limeneli likutha ukudziwika bwino ngakhale ku chipembedzo cha Satana mwini wake Mdyerekezi akudziwa, lipoti adalandira kuti dziko limeneli likupita kumalecheleche okatha anthu afunika adziwe chimenechi lero tikupitilira kuphunzira maphunziro athu amene tikuphunzira ngati mayankho kuchoka pamene tinalekeza dzulo kuti dzulo tinayenda zigawo zitatu Leronso Ambuye atithandize kuti tiyende zigawo zingati pamene tikupitirira kuphunzira Mawu a Mulungu komanso kuyankha funso lakuti, Kodi n'chifukwa chani Brother Twaibu mumanyoza kunena kuti maulamuliro a dziko lapansi anachoka kwa Satana? ndipo mmanena kuti wolamula nthawi ya pansi pano sangakhale kuti akulamula kuchoka kwa mulungu koma wowayika m'mipando ndi satana mdyerekezi chifukwa dziko likulamulidwa ndi oyipayo ndipo dzulo tinali kuona kuyankha kumeneku kumene tinayenda nako momathandizidwa ndi malemba ndipo malemba anandichitira umboni kutithirira umboni kuti zoona wolamula wa nthawi ya pansi pano ndi woyipayo. Koma ngati mungakumbukire pamene tinali ku gawo losiriza la dzulo, gawo lachitatu, tinachedwa ndi vesi nambala 20 yochoka m'buku la Yeremiya. pamene panadzamera mphanda yotiuza maufumu a Satana Mdyerekezi amene adzayendese dongosolo la nthawi ya pansi pano pa kuthanso pa nthawi kumapeto a masiku tiliwa. Ndiye tinaona kuti buku la Yeremiya limatipasa zigawo ziwiri za maulamuliro oikidwa ndi Satana ku dziko lapansi, kumene mayiko ati adzasonkhane kupanga boma limodzi. ndi kumenenso zipembedzo ziti zidzasonkhane kupanga chipembedzo chimodzi. Chapter 20 cha chapter, chapter 2 verse number 20 ya Yeremiya anatipasa zinthu ziwirizi ndipo zinatithandiza kutipatsa poyambira pamenepo pakhalanso poyambira pathu pa phunziro la lero limene ndi gawo lachinayi lopitirira kufotokozera chinthu chimene ndikudziwa m'malemba komanso chimene ndili nacho ngati chidziwitso popeza nnanena kuti simungafotokoze nkhani zimenezi ngatinso mulibe chidziwitso chokwanira cha ufumu wa satana mdyerekezi kuti unayalidwa bwanji ndiyambe ndi umboni kuti mmene tinali kukhala ku chipembedzo cha Satana kwa zaka zonse zimene tapembedza iye, pafupi 17, osawerengera zaka zimene tinali ku chipembedzo changa cha Chisilamu. Ndayenda ndi mkuluyi otchedwa mdyerekezi ndipo tinaona madera ndi malo osiyanasiyana amene Satana mdyerekezi amadalira popanga ufumu wake ku dziko lino lapansi. Mpingo wa Mulungu, mwina munthu akhoza kungonena kuti nnali ku chipembedzo cha Satana kutuluka namanena kumwa magazi. Nnali ku chipembedzo cha Satana ndatuluka namanena ufiti kukasewera m'manda. Ife amene tikufotokoza ngati ine Twaibu, kukhala kwanga ku chipembedzoku kunaposera mmene munthu angaganizire ku chipembedzo cha satanako zidaposera mmene munthu mungaganizire chifukwa maka kuti tidafika pokwera ndi kufika muyezo oona mmene dziko lapansi limayendera ndondomeko za maufumu aku dziko lapansi zimenezo pofuna kuzifufuza kuti tikadziwe ukulu wa amene anali mfumu yanga oyipayo. Zinatitengera kuyenda malo osiyanasiyana kuti tikaphunzire ndi kuona maukulu ndi maulamuliro a oyipayo. Chimandipanga kuzindikira nditabwera ku Chikhristu, Aefeso chapter number 6 amaoneka woona kuti zoona kulimbana kwa munthu sitimangolimbana ndi thupi ndi mwazi koma nawo maukulu. Mukalowa mchipembezo cha satana simumangomwa magazi ndikudziwa zina za thupi zimene zimachitika ku chipembezo cha satana koma mumayenera kuti mudziwenso maukulu a satana mdyerekezi. Simunamve. Alipo amene amalowa chipembedzo cha Satana ndi kungodziwa tinthu tina tating'ono, kungodziwa za mwazi wa m'chipembedzo cha Satanachi, ndi kumadziwa kuti tikalowa Illuminanti tipeza ndalama titapereka magazi. Zathera pamenepo. Tikalowa chipembedzo cha Satana tikhala mfiti, tidzinjoya, tidziona izi za matsenga, ma Wicca ndi munzawo, ma blue magic. Zathera pamenepo. koma ife tidaposera pamenepa chifukwa mukayenda mchigawo chongodziwa mamwedwe a magazi ndikudziwa mayendesedwe a zinthu zina za chipembedzo cha satana worship ndi zina zotero mumafunika mufike podziwa ukulu wa oyipayo tsono ine ngati ex satanist ndikuti tidadziwa maukulu a satana mdyerekezi kwadziwa maukulu ake mtunda uwu tsopano umene taponda woti tiyambe kukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano pamene tikumva kuti ndipo mngelo anapereka chikho icho ndi akunena kuti akuti mwa ichi mkwiyo wa mulungu watsirizika ndipo kuti mwa chimenechi tsopano zinsinsi za mulungu zitsirizike zionekere poyera tsono tidziwe kunena kuti zovumbuluka ndi za ana anthu koma zinsinsi nza mulungu kotero mmene tinali mchipembedzomu tidafikira ku maukulu ndi maulamuliro a satana mdyerekezi ndiye mudziwe kuti ena mwa magawo amene tikuyamba kufotokozawa ndikugunda tsopano maukulu a Mdyerekezi. So si umboni umene mungauchitire ku dziko lapansi, umene ine ndingachitire ku dziko lapansi, kuuchitira monga mongozolowera kuti wanthu anditame, ndikatamika ndiri mu mtengo, kuti wanthu anditame nkatamika ndiri m'chidzenje. chifukwa mukutchula maukulu ndi maulamuliro a woipayo. Umboni umene tikuyamba kufotokoza panowu, gawo ili lachinayi, tsopano tikukwera mtunda kuyamba kugunda maukulu a woipayo. Ndiye Satana Mdyerekezi maukulu ake anawayala m'zigawo zitatu. Anaika dipatimenti ya Ukulu mumlengalenga, mmene ali ndi gulu la nyinji lambiri la angelo limene limatchinga mapemphero mumlengalenga, choipa koma cha mumlengalenga. Muyenera kuti mukapeza chipembedzochi ndikusendera kufupi ndi Satana Mdyerekezi pa maranki amene tidafika. Ukulu umenewu mumafunika kuti mudziudziwa. kuti ulipo. So timvane kudziko lapansi anthu ambiri timangomva kuti kuli satana ndikumamutchula ngati mmene tingamtchulire mu mwawamba koma iyeyi ali ndi maukulu amene amakhala nawo tikati maukulu ndiye kuti mukunena ndondomeko zikuluzikulu structure ya mayendetsedwe a boma lache ali ndi maukulu ake kumalo kumene kuli chitetezo chake, kumene nkhani zake simungangozifotokoza ayi. Mwachitsanzo, dziko lililonse likakhalapo, la Malawi, lili ndi malo amene kuli ukulu wa dziko la Malawi. Dziko la Malawi ukulu wake uli ku security, ku magawo a zachitetezo. Simungalankhule mopyola kwambiri ngati mukulankhula za chitetezo m'dziko. mwachitsanzo siungaime pano nkumafotokoza za malawi army chisawawa nkumafotokoza za polisi chisawawa chifukwa mmenemu ndiye malo okwera a dziko la malawi kumene kumabisala zinsinsi za dziko nkumene kuku kwakuti munthu sungangochoka paja kuphika nyemba uchiuthira ndiramu ndi dzitunga nkumakamba nkhani zimenezo akumanga chifukwa nkuukulu wa chipembedzocho so ambiri mwa anthu amene timanena kuti tidapembezako satana ndi zotheka kuti koma ukulu a mdyerekezi sitidafike koma ine ndaponda m'maukuluwa ndi adatiyalira mmene adayalira tsono ukulu wa mumlengalenga umene umachinjiriza Umachita chiyani ukulu umenewu? Pamene tikufuna kuyamba kulankhula m'gawo lachinayi, kufotokoza za ukulu wa mdyerekezi pansi pano malingana ndi maufumu amene timagawanawa. Mafumu amene timagawana kudziko lapansi amene Bible latiuza zulo ku buku la yohane ngakhalenso ku buku la 2 akorinto chapter number 4 verse number 4 tinamva za maukulu a iyeyi kuti ndi wamkulu ku dziko lino lapansi mkulu wa dziko lino lapansi koma iyeyi tikapita ku buku la aefeso chapter number 6 akutiwuzanso kuti ali ndi ukulu wina umene uli mumlengalenga Chomwe ichi kuchita mpingo kupembeza Mulungu pa nthaka ino sichinthu chophweka chifukwa tili ngati tili pa njanje ngati tili pa kalampa kapena monga akufotokozera olemba buku la Yobu kuti tili mkamwa mwa ng'ona pansi pali mano kumwamba kuli mano ndiye muli pa lilime la mdierekezi. Kuchita chipembezo pa lilimeli Ndi nkhondo osati yoyerekezera ndi mmene timachitira tikaima pamaso pa Mulungu kupemphera kapena mmene timaganizira tikamachita mapemphero. Ukuluwo ukuchita mokalipa mu mlengalenga chifukwa anayala boma loyamba la iye la mu mlengalenga, anaikako kumene ku gulu la ziwanda zambiri zimene zimakhala mu mlengalenga. zokhalanso ndi maranki awo. Koma woipayi akalowa kupita mumlengalenga, kukafika pa mtindi umenewu, pa tcheni chimenechi, pa chitseko chimenechi, timakapeza kuti masaluti amaperekedwa kwa Satana Mdyerekezi. Ulemu umaperekedwa kwa Satana Mdyerekezi. Ziwanda zimaliza masailini kulemekeza mbuyawo kuti wawapeza pakati pawo wakawayendera amakhala ndi country wide tour imene amayenda kupita pansi pa madzi kuzabwera pa nthaka komanso nkupita mu mlengalenga so uyu amene timamutcha kuti satana amene tikumphunzira mgawo ilili lachinayi la kuyankha funso pamene ndikupitiriza mpingo wa Mulungu. Ndi zowona kuti kunja kuno ufumuwu ngwa Satana. Ana a Mulungu tili ndi ufumu wathu umenenso Mulungu adatiikira. Chifukwa chake ncha, mukawerenga buku la Mateyu chapter number 6 ngati si 7 ku pemphero la Ambuye amanena kuti Atate wathu amene muli kumwamba, kufuna kwanu kuchitike, monga kumwamba chomwecho pansi pano. Ndiye amati, koma ufumu wanu udze. Kutanthauza kuti Mulungu ali ndi anthu ku dziko lapansi amene akhoza kupanga survive just because the kingdom yatsikira pakati pathu tsono tikamanena kuti ife ndi akhristu ku dziko ndiye kuti tikunena kuti ife ndi ufumu ku dziko kapena poterera pamene ufumu wa mulungu ungachitire land ndi wanthu amene mwatembenuka mtima molapa ndi kulandira chipulumutso mwa yesu ndi kuti mwazi wa yesu upangisa kuchita valiyo ufumuwu pakati pa ulendo umene tikupita kukakocheza koma tikanena chigawo ichi cha oyipa tapeza kuti mu ufumu wa mumlengalenga kumeneku nakonso kuli na mtindi wa gawo lalikulu la ziwanda zimene zimapanganso ufumu paokha now ufumu umenewo umachita osati kwenikweni ndi wanthu pansi pano Koma umayang'ana zimene anthu pansi pano akuchita zimene zikufunika kuti zilandire mayankho kuchoka mu Ufumu wa Kumwamba. Pamenepa ndibwereze. Ufumu umene uli kumwamba wa Mdyerekezi, umene akuufotokoza pa buku la Aefeso, kapena ndinene kuti maukulu a Mdyerekezi amene ali mumlengalenga, amagwira ntchito kwambiri kuletsa zimene zikuchoka mu Ufumuwu kupita kumwamba. Mwachidule, makosana amenewa amapanga communication breakdown pakati pa ufumu wa anthu kudziko ompembeza Mulungu ndi ufumu wakumwamba. wa Yehova Mulungu. Akamalankhulana amadziwa kuti pali communication chifukwa kuli ufumu wina ku dziko lapansi wochoka kumwamba. Awa kuti talekelera adzingolankhulana, adzikambirana mmene akufunira. Ife tisowa mtendere. Satanatu ameneyo. Tisowa mtendere. Ziwandatu zimenezo tisowa mtendere. Ana satana tche tisowa mtende. Ana Beliyali tisowa mtendere. Ana Mika godi tisowa mtendere. Ana Babula asowa mtendere. Tisapasiye kuti kulumikizana kukhale kophweka. Tichite bwa? Tiyeni ena titsale ndiye tiike tchinga. mumlengalenga. Ndikunena za ufumu wa Satana Mdyerekezi, gawo lachinayi la kuyankha kwanga. Tiike tchinga. So Bible likupasaninso ndondomeko za mayalidwe a ufumuwu. Buku la Aefeso likutiuza mayalidwe a ufumuwu. Tiyeni tiwerenge buku limeneli kuti liyambe kutithandizira pamene tikubwera mu gawo lachinayi. la kuyankha kwathu aefeso tikufuna tipeze aefeso chapter number 6 aefeso chapter number 6 kwambiri amakoma mukamuyambira pa vesi number 10 akunena kuti chotsalira tadzilimbikani mwa ambuye ndi mkulimba kwa mphamvu yache Mwamumva Paulo? Chotsalira, tadzilimbikani mwa Ambuye ndi m'kulimba kwa mphamvu yache. Tsono ndiye kuti ulamuliro wa ku dziko lapansi wa Satana ndi mphamvu. Nanunso amene mukufuna kupanga survive mu kingdom iyi. ya dziko imene tamva kuti mkulu wa dziko limeneli ndi satana mukusowekanso nanunso mphamvu ndiye paulo akuti chotsalira mutandilandira ine ngati yesu mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu mudzilimbika koma mkulimba kwa mphamvu yache kuti mukwanitse kupanga survive pa makontinenti amene mukhaleko anthu podikirira yesu the fittest of the survivor ngati munthu achite ulesi osakhala ndi mphamvu sakwanitsa kulimbana ndi ufumu wa dziko lapansi umene timauphunzira m'magawo atatu kuyambira dzulo so tamverani chimene akunena pano pa vesi ya namba 11 tazivalani zida zonse za Mulungu, kuti mukakhonze kuchirimika pokana machenjerero a mdierekezi. Bible likunena kuti tazivalani zida zonse, muzivala zida zonse, muzivala zida zonse, chifukwa ufumu umadziwika ndi mphamvu. Sitimangoti ni ufumu wosalamula ayi, mudzaone kuti mapulezidenti ambiri amene amakhala ku dziko lapansi pakakhala pulezidenti osalamula timati pulezidenti alibe mphamvu ndipo kawirikawiri maboma amene amayenda bwino ndi maboma amene muli mapulezidenti amphamvu olamula amapanga pang'ono democracy mbali inayi amayika dictator ndiye udikitetawu ndi umene umaonetsa kulamula kuyambira lero sindiufuna kuona kabudula mtauni dictatorship anthu mtauni mujadi osaona majinzi odula mmene muja osapeza akulamula sono pano akunena kuti

tsono nkhani imene tikufuna tiyambe kuchita nayo kuyambira lero pano mpingo ndikuchita nayo ndi chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana ndi nawo mwazi ndi thupi zimveke pamenepa chaichi mpingo wa mulungu ndimafuna ndikupaseni chithunzi chokwanira kuti mmaulamuliro awa amene ndikunena kuti ndi maulamuliro obwera chifukwa cha Satana, chimene Baibulo likunena pano muchimvetsetse. Kunena kuti, Pakuti kulimbana kwathu sitimalimbana nalo thupi ndi mwazi. Zimene inu lero mungazitenge ndi kuziika pa mpando ndi thupi ndi mwazi. Koma ulamulo umene ukayendetse thupi ndi mwaziwo ndi umene Paulo pano akunena kuti si chimene inu mukuyenera kumachedwa nacho, koma pali chinthu china choposa thupi ndi mwazi. Sakumva munthu atwaibu mukanena kuti maulamuliro a ku dziko lapansi ali ndi chovuta. Nchifukwa chake nchani Baibulo likunena kuti Thupi ndi mwazi zilibe ntchito iliyonse pa Ufumupa, koma pali chimene chimakapanga Ufumu kuti chikalamule thupi ndi cha? Ndi mwazi. Ndiye Paulo akuti, Kulimbana kwanu, mukamayang'ana mmene likuyendera dziko lapansi, musamangoliona kuthupi kokha ayi, mudzionanso kuuzimu. mudzapeza kuti kuli stronghold mwanjira ina ngati mungasankhe anthu mmipando ayendetse dziko limeneli paulo akuti musaone anthuwa koma kuli ulamuliro wina kuseriko ndi umene ndikuti ndiyambe kuulula pano chifukwa mboma la wamphamvu ameneyo wakudziko lapansiyo ine ndidagwiramo ntchito nde ndikunenane ndidakhalako bwana mchipembezocho ndidakhalako bwana ndatumidwapo nkugwirana padzanja ndi akulu amenewa tsono tachera kuthawa kuchoka kumeneko kubwera kuchipanichi ndiye tikufuna tiyambe kufotokoza kuzama kwake kwa maulamuliro a kudziko lapansi, chifukwa, ngati mutakhala kuti mukundilondola bwino, mwina simungachedwe chifukwa mumva chimene Baibulo likunena msanga. Mwachidule, ndibwerere mmbuyo pang'ono kuti ndikhale ngati kuti mphindi 23 sindinalankhule kanthu, koma ndikhale kuti tsopano ndikuliyamba phunzirolo. Tikunena chani? Tili m'gawo lachinayi la kufotokoza kuti tikaone mmene maufumu a Satana adayendera ku dziko lapansi ngati kupereka yankho kuti maulamuliro awa amene timakhala nawo samakhala ochoka m'manja mwa Mulungu. Kawirikawiri amachoka m'dzanja la Satana. Ndiye tsopano kuti mukavomereze zimene tinaziwerenga ku buku la Akorinto, ngati tinali limodzi dzulo lija, zimenenso tinaziwerenga ku buku la Aefeso, ngatinso munali pomwepo, tinawerenga ku buku la 2 Akorinto chapter number 4 verse number 4 tinawerenganso buku la wa- a- yohane 14 verse number 30 ndiye tinawerenga yohane 11 uh, 16 verse number 11 lero tiye tiyambe kuwerenga buku la aefeso tisadapite ku yesaya chifukwa Tikunena za maufumu a dziko lapansi oikidwa ndi Satana Mdyerekezi. Akorinto uja wachiwiri akuti, Mwa amene mulungu wa nthawi ya pansi pano anachititsa khungu maganizo awo a osakhulupirira, kuti chiwalitsiro cha Uthenga Wabwino wa ulemerero wa Khristu Yesu, amene ali chithunzi chisawalire pa iwo, amene ali chithunzi cha Mulungu chisawalire pa iwo. Now, mukawerenga vesi limeneli tiyeni tipite ku buku la Aefeso chapter number 6 verse number 12.

ndiye kuti aefeso akutipatsa kuyankha kuti e pali mkulu wa dziko lino lapansi malinga nkuona kwa buku la akorinto four four koma aefeso akupitiriza chimene chili pa 2 akorinto four four kuti ehe tsopanotu chifukwa cha mkulu ameneyi pali nkhondo Mukamachita nkuyang'ana mmene dziko likuyendera musapange underestimate, mind you be careful, Paulo kwa Aefeso tsopano. Mukamaona department ya boma musamangoona nduna ili kumeneko, mind you be careful, it's beyond maganizidwe anu. chifukwa kuli china ndi akuyamba nkulankhula pa vesi namba 12 chifukwa kuti kulimbana kwathu sitimalimbana nawo mwazi ndi thupi mwa njira ina akufuna kunena kuti mipando ya dziko lapansi Mukamaona pali munthu, musalimbane n'munthuyo, koma kuseri kwa munthuyo kuli ulamuliro oposa thupi ndi mwazi. Ndimafuna ndikutengeni, ana a Mulungu, muone chimene Akorinto wanena cha wa mkulu wa dziko lino ochitisa khungu maganizo. Paulo akupita beyond kuchenjeza Musamalizire pamenepa ayi, koma ndimafuna ndinene kuti mukamalimbana kapena mukamavota, simukuvotera thupi ndi mwazi kuti ziyang'anire dziko lapansi. Popeza Akorinto watiuza kuti ndi mkulu wa dziko, ndiye zisankho ni mavoti timavotera dziko, kuvotera wanthu a nyama iyi. Ndiye Bible likufuna litiuze kuti mukamakaponya voti sim'mavotera thupi ndi cha ndi mwazi chifukwa ulamuliro umene omuvotayi akuti akhalepo ukuposa kochokera kwa thupi ndi mwazi kuli department ina imene ipange supply pa thupipa kuti ufumuwo ukayende chapter number 6 verse number 12 chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi koma cha komatu nawo maukulu tsono ine ndinayamba nkufotokoza kuti muumboni wanga wachinayi umene ndikupitiriza Ndikufuna kunena kuti dime imene tikulowayi tsopano ndi yopweteka kwambiri komanso ni yochititsa mantha chifukwa tsopano ndikufuna ndiyambe kutambasula maukulu a mdyerekezi mmene adayalira structure yake ku dziko lapansi. Ndiye ndisanapite pofotokoza mmene maufumu ayendera ndi pamene timayambira ku Yeremiya chapter number 20 Verse, Yeremiya chapter number 2 verse number 20 pamene tinapeza akumisanje ndi akumitengo yaiwisi ndiye timaona kuti imeneyi ndi department ina ndondomeko yokhali yodalirika imene wayalira maufumu ake ku dziko lapansi mwa njira ina kumene satanayi waponda waponda kumtunda dzanja linali mwendo winawu waponda pa mitengo ya gudugudu apa pamene timanena kuti mpazitekete pa mitengo yayiwisi pothinana mitengo ya mitundu mitundu now kuti chimenechi chikamveke ndi pamene tsopano tikubwera kuzasiyanisa kulamula kwa maso a thupi thupi ndi mwazi timaliona koma maukulu ndi amene saoneka tsono chipembedzo cha mulungu ku dziko lapansi ngati ndiwe mkhristu uyenera kumadziwa maukulu a chinthu chimene uli nacho kodi tikanyamula kanthu mdzanja mwachisanzo tavala malaya ndiye malayawa alembapo kuti libuku Kodi ukulu wa mawu akuti libuku ncha? Chifukwa mukangowona libuku ndiye kuti mwawona thupi ndi mwazi. Koma ukulu wa libuku ndi umene ukufunika kuti tsopano inu muudziwe. Mukawona kapa, mwavala malaya ndi alembapo kapa, ndiye kuti chimene mukuwona inu ndi kapayi. Koma ukulu wa kapa Tsono ine ndikufuna ndiyambe kutokosola maukulu. Ndiye maukulu samakhala pamwamba. Malaya akalemba libuku muona libukuyo. Koma kuseli kwa mawu a libuku kumakhala ukulu wa libukuyo. umene umakayamba kuchita machitachita ache mwa ena anthu amene akugwirisa ntchito malaya ali buku aja maukulu a zinthu ku dziko lapansi ndi amene ndikufuna ndiyambe kuwayala ndiye ndikaponda mtunda umenewu ndikusoweka mapemphero anu chifukwa talowa kuchipinda kwa satana mdyerekezi Kuyalutsa mphamvu zace, kuziika panja mphamvu zace, kuulula ukulu wake wa Satana Mdyerekezi. Unayala bwanji m'dziko lapansi? Nkhani imeneyi, mpingo wa Mulungu, ingatitengere miyezi kuti tiikochezetse, cifukwa tikamaliza kunena maukulu a Ufumu, amene tayamba akudziko lapansi mmene taona kuti muli WCC kupanga mtengo wa uwisi taona kumapiri kuzitunda kupanga United Nation sitinakumbe mkatimu koma kupatula pamenepo mukangotenga kuti maukulu kwaika padera ndiye kuti ndidziwe kuti munthu amakhala ndi thupi ndi mwazi koma satana mdyerekezi akamaika chinthu ku dziko lapansi amachiyika limodzi ndi ukulu wake pamene akuyala structure ya chinthucho mwachitsanzo ngati akupereka nzeru ku thupi ndi mwazi kwa munthu kuti pangani chakumwa ndiye muchitche energy drink mupange chakumwa dzina lache energy drink ndiye kuti chimene mukuchiona inocho pamwamba phase 1 mumangoona thupi ndi mwazi chakumwa chotsekemera chikuwawasira pang'ono basi zathera pamenepo

chimenechi mpingo wa mulungu kuulula no maukulu akuseli kwa ma symbols amene amakhalapo maukulu ku ma symbol a mtanda kumbuyo kwake kwa mtanda maukulu ndiye paulo akuti mukamalimbana musamangowona pa nkhope chichewa chake akuti thupi ndi mwazi Musamangowona dziko lapansi, musamangowona zinthu zilipo, musamangonyadira, ndagula Jaguar. Muyenera kudziwa ukulu wa Jaguar. Musanyadire kuti ine ndili mpajero, muyenera kudziwa ukulu wa pajero kuseliko. Sakumva munthu, kumakhala maukulu.

Pali maukulu pano amene afunika kuti mwayale ndandandandandanda kuti dziko lapansi lidziwe kuti nchani. Now, mu umboni uwu ndikufuna ndiyambe kufotokoza maukulu a zinthu koma motsatana bwino kuchokera kumene tayambira. ndiye tikadapita kutali tinabwera pa buku limeneli la efeso akuti pakasulira kutipatsa madipatimenti awiri pa dipatimenti ya thupi ndi mwazi mbali imeneyi ndi imene satana mdyerekezi amabisako zizindikiro zake masimbozi ake ndi zinthu zina zambiri zimene anthu ambiri otchedwa opemphera timapezeka kuti tikuchita nawo chifukwa zimatibwerera ku saidi ya thupi ndi mwazi, ndiye sitimachidziwa kuti kuseri kwa chimenechi kuli ukulu. Kaya mukundimva, mpingo wa Mulungu, pamene ndikuyamba kupita mzigawo zozikweza ku ufumu wa mdyerekezi. Iyitu tsono nkhaniyi si ya boma lindiukire pano, si boma la anthu. Koma boma la wochita choipa cha mumlengalenga ndi a chochita choipa cha pansi, tikunena ufumu wa Mdyerekezi ndi ziwanda zake zimene zili ndi moyo, they are existing as I'm talking and sizokondwa kuti ziziululidwa. Zimenezinso ziniukira chifukwa nikuzifotokozera department ya ukulu ngati mmene Paulo akunenera. Nibwereze kuwerengaku. Akunena kuti, Chifukwa kuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi. Ndiye kuti pabwera wa MANEB, akufuna kudzaulula nkhondo zimene akukumana nazo anthu pa ulendo wa nthawi ya pansi pano. Ndiye tikungodabwa kuti pakhomo wana sakugwirika, akangokwana zaka 14 ngati apita ku koleji wayamba umwa mowa. akubwera kudzaulula mayeso kanati kakhala bwinobwino kayamba uhule mwabalalika pakhomo timati ngati timanga nyumba zalephereka maoneka ngati anikweza anichotsa m'malo mondikweza sakumva munthu paulo akubwera kudzaulula zimene zimabweretsa mavuto, zimene thupi ndi mwazi umayika muyezo wa limit kuti kuseriko munthu sangaone. So tamverani, ine ndabwera kuti ndiululire mayeso a mphamvu zakuseri kumene thupi limalekeza powona. M'chaka ndinayambira ku boma ngati ndikuyankha funso mumaona anthu koma kumakhala na zakatero ndiye kuti ndikanena zakatero ndiye kuti ndabwera kuseli kwa chimene Paulo akunena. Tibwereze zimene Paulo akunena chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi. Mwina mukudabwa, mungodwala, mawa mwadwalanso. Muyezo wa zimenezi si zimene mukuonazi. Kuli zina kuseliku. Ndiye m'malo mwake Paulo akungonena chidule, kulimbana kwanu sim'malimbana nalo thupi ndi cha ndi mwazi. Kuli maukulu. kuseliko inu mmanena kuti ndikukavotera mcp ndi thupi ndi mwazi limene timakalifolera pa nzere lija koma kuseli kwa mcp kuli mphamvu zoposa mwini wake wa chipani chakuti ngakhale mutakamdzutsa kumanda kamuzu abwere pano akuwuzani kuti kuli china chache chakuti ineyo ndikunama singachifikire Ngakhale Aleke Banda adachilephera kuchidziwa. Justin Malewezi anangopita osadziwa chili kuseli. Nkhani yosausa chimakhala kuseli ndiye Paulo akunena chakuseli mutazindikira zimene inu mukulimbana nazo ndakuonani kuti mukachiona chinthu mukafuna kuweruza mumachiweruza mthupi Ndi chimene Paulo akunena. Mayezedwe a zinthu ku dziko timaziyeza mthupi. Ndi chimene Paulo akunena. Mumachiyeza ndi mwazi. Mwachitsanzo, kuli matenda akuti mukapita ku chipatala amakayeza nkukuuzani kuti TB ndipo mapiritsi ache ni awa. koma munthu akhoza kudwala matenda omweomwewo kukayeza ku chipatala nkusakaawona chifukwa tikulandira chithandizo koma cha panja chimene mayezedwe a thupi akwanitsa. Ine ndimafuna ndikuuze kuti pamene kakubwera ka vairasi ka chirombo cha TB, kuli sender kuseliko sended by zikakura sended by anayaza sended by kilikamasi mizimu yochita send ma disease send ma virus ndiye mphamvu imene chipatala chimangopeza mankhwala a nthendayo chifukwa thupi ndi mwazi zathera pamenepo Tsono ine ndazama apa, ndili kuseli ku maulamuliro amene amapanga ndi zinthuzo chifukwa chake Malawi listen attentively and carefully zimene ndikunenazi listen attentively. kaya ndiwe mbusa listen attentively kaya umayang'anira chipembedzo listen attentively kaya ndiwe president wa chipani kaya wa dziko listen attentively there is power behind your throne paulo akufuna kunena chimene Twaibu akufunanso kunena chomwecho now ndani adakhalako ku mphamvu zimenezo zakuselizo kukhala ni mwini mphamvu zimenezo nkumakambirana naye ndi amene mulungu wangondidzutsa mwa masiku ochepawa kuti mwina ngati nkutheka ntaululako zakuseliku zimene ambiri timalekezera pathupi ndi mwazi ndi chifukwa chake ngakhale maumboniwa tikawamva ndi thupi ndi mwazi timati zonena za atwaibu tamverani akuulula mayeso ine sindikufuna kuchoka pa vesi limeneli mpaka na mkhutu mwanu mutatseguka ndili pa gawo lachiwiri listen attentively verse number 12 chifukwa kuti kulimbana kwanu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi ndiye kuti ngati mukuyiona AFORD mumayiona mthupi koma kuseri kwa AFORD kuli ulamuliro wa AFORD Ziwanda zofooka za aford, zowopa kukhala mmaudindo, zowopa ubwana, ziwanda za aford, zonyentchera. Ufumu unali wao a Chihana, koma chidavuta ncha mphamvu za ziwanda za kuseri kwa aford. Ndizimene mundilole kuti ndizifotokoze. Sakumva munthu. 31 years mcp ili kunja zidapita kuti? Wanthu ovota mcp kudalibe? Thupi ndi mwazi koma olamula a mcp akalonga a mcp adapita kuti ku phwando laja adakacheza kuti 31 years asadalamulire adali ku akalonga Kodi mmene abweramo akhala masiku angati? muzifunsa ine. Mungangovutika chabe kutha ndalama. Achoka kapena akhalapo chifukwa kuli eni ache. Inu mukuwona chipani panja koma mphamvu zakuseliku pafunika amene adayendapo ndi mwini mphamvu za dziko lapansi anene kuti chinsinsi ichi chilitu apa.

Koma tunawo maukulu ndi maulamuliro sakumva munthu. Kulimbana kwathu tikachoka pa thupi ndi mwazi ndiye kuti tiyambe kunena za maukulu ndi maulamuliro. Ndiye kuti ngati mukundiona ine mpingo wa Mulungu ndikubwera ndi chi topic yofotokoza kuyankha za ufumu wa dziko lapansi matama anga ndikuatenga pamenepa. Ndimayambira pamenepa ndiye tiyeni limodzi tiyende apa tisachoke ana a Mulungu tiyeni tiyambe kaye ngati ni TV tazimisani kaye ngati ni foni zimisani kaye WhatsApp yo chosani kaye data zimisani data timvere limodzi tiye tiwerenge pa malemba ndingoyambira mmwambamo pakuti chichewa chimavuta kumva chifukwa kuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi koma tunawo maukulu tayimani pamenepo Ndiye kuti pano tikufuna kulankhula za maukulu. Paulo akuti thupi ndi mwazi sizingalamule popanda ukulu. Sanamve munthu. Kodi tikati Fanta ni woipa, koipa n'kutsekemeraku? ayi ndi, ndi flavour ya fanta ayi koma maukulu Ndiye chinsinsi chakufotokozera mmene satana adayimira muyenera kudziwa ukulu wa chinthucho the power behind ndiye baibulo likuti pakuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu tsono mdyerekezi uyu ndikufuna ndiyambe kumtambasula pano kumvula panoyi mungopirira chifukwa ndikamamvula ndizimvulira limodzi ndi amene mudamvala nibwereze nkamavula satana ndizimvula limodzi ndi amene mudamvala samale kwambiri pamenepo ngati udavala chovala cha oyipayo mmene tidzimuyalutsa kumuyika poyera Inunso mudzikhala kuti mukuvula nawo. Ambuye angokuthandizani kubwera msanga kwa Yesu kuti chipongwe ichi chisaoneke chipongwe, uthengawu usaoneke mwano koma uoneke kuzindikiritsidwa. Tamverani. Bible likuti. simulimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu ndiye ukulu ukulu woyamba anayala mumlengalenga tikati maukulu tikunena cha tikunena mphamvu za ufumuwo kumene kumachoka ma authority a mdierekezi pofuna kuchita zinthu ku dziko kuchitira munthu kuchokera m'munda wa edeni poyamba paja mpaka munthu amene adzabadwe osiriza amafuna chani pa munthu ndiko kuyika ukulu wake wa mdierekezi amayika ukulu satana nthawi zonse amakuyika pa ukulu amayika ukulu ndiye kuti tchimo lililonse tchimolo silikhala la mphamvu palokha koma ukulu wa mphamvulo wa tchimolo ndi umene umakhala wodetsa nkhawa wambiri ndiye pano mpingo wa mulungu pamene tikuyenda mu gawo loyamba ili limene ndangosala ndi mphindi 12 kuti mmalize tikunena za ukulu ndi ulamuliro tikadzaudziwa ukulu wa mdyerekezi kuti nchani ukulu wa mdyerekezi wagona mukuchuluka kwa ziwanda zimene zimampembeza ndi mphamvu zobisa zimene amachita nazo ku dziko lapansi secret chinsinsi ndiye mphamvu zache kumchitira munthu chinthu mombisira momulengerera chimene amadalira satana sikanthu kena ayi mphamvu zenizenizo adalandidwa ndi yesu khristu koma amagwirisa ntchito mphamvu pobisa posaulula kungochiona kuthupi kokha koma kuzimu musachione chifukwa kuzimuko nkumene kumabisala mphamvu zache ndiye amadalira mphamvu zimenezo ndiye iyeyi ndi wamkulu pamodzi ndi department ya ziwanda zache ndiye kuli maudindo kuli maudindo kuli maudindo a lucifer anayala madepartment a ziwanda zosiyanasiyana ma stronghold ake pamodzi ndi madepartment a usilikali Ku ziwandako ndiye adatenga department yoyamba ndi kuiyala mmwamba kuti izichita capture mapemphero. Maukulu amenewa ali mumlengalenga kuti akayankhe, akawakhe mapemphero. Communication breakdown ndiye cholinga chake mphamvu zake zagona popanga breakdown communication ya pakati pa ufumu wa mulungu ku dziko ndi ufumu wa mulungu kumwamba mauthengawa akamapasilana pakhale kukodwa ndiye mumakhala nkhondo mmwambamo mu ukulu zomwe ndidaona ine ndikulimbana kwa angelo a mulungu ndi angelo a satana akamatsika Kudzachitira zabwino mpingo kudziko lapansi kumakhala ka mkangano. Udusa pati? Tiona. Choka ndiduse, siudusa. Mkangano. Maukulu a mumlengalenga. So ukulu umenewu wa Satana Mdyerekezi ndi umene amayenda nawo. kumayenda pamodzi ndi ziwanda zimene zimaupanga ukulu wa Satana kukhala woona ku dziko. Ngati wopemphera sangakhalenso ndi ukulu wa kupemphera kwake, mapeto ake thupi ndi mwazi zimatha kulowa m'tchalitchi ndi kutuluka ngati thupi ndi mwazi, osalandira kanthu. Chifukwa chake ncha, Chochita mu mzimu chimalandiridwa ndi mzimu, chochita m'thupi chimakhalanso thupi. Mau a Mulungu akunena choncho. So ndiye kuti thupi langa liri ndi nkhondo, ndiye ukulu wa Satana Mdierekezi. ngati ine ndiphonye kukhala mkhristu ndikupezaponso nane gawo lina la ukulu poshoni ya ukulu wa mulungu ikapanda kupanga pa ine apiye ndiye kuti sindikwanitsa chifukwa thupi ndi mwazi paulo akuti zalephera kulimbana ndi chachikulucho mpaka inenso nditapeza poshoni ya ukulu wa mulungu ku dziko lapansi mwachidule ndekuti pa funso limene ndikuyankhali aefeso wangotigawira kuti kuli thupi ndiye kuli ula ukulu umene akufotokozera ndiye kuti maufumu mumaonawa ali ndi maukulu malawi ili ndi ukulu wake zambia ili ndi ukulu wawo koma thupi ndi mwazi mupeza kuti ayika pulezidenti amene mudzimuona akadzachoka adzakhala wina adzakhala wina koma kuseri kwa mipando imeneyi kumakhala kuti kuli ukulu ndiye tikamanena kuti mipando ya ku dziko lapansi Timanena maukulu okhala kuseli kwa mipando ya amene amalowa ndi thupi komanso ndi mwazi. Pamipandopo Wolemba buku la Efeso akupitiriza kutilankhula chinthu cha mtengo wapatali. Akuti. maukulu ndi maulamuliro tsono ndiye kuti ku chipembedzo cha satana pansi pa ufumu wa mdyerekezi mukamaliyang'ana dziko lonse lapansi amagwiritsa ntchito ukulu ndi ulamuliro so mukangoti ulamuliro mukufunika musamalire kwambiri pamenepo kochokera kulamulako kukuchokera kuti mukangomva kuti ulamuliro ulamulo uli ndi kumene umachokera ndiye kochokera ulamuliroko ndi kumene kumapanga umwini wa oyendetsa chinthuchi. Tsono tikamanena kuti dziko lapansi limayendera Satana Mdyerekezi, ndimanena kumene ulamulo umachokera. Paulo akuti, Sitimalimbana nalo thupi ndi mwazi, komatu nawo maukulu, Ndiye ukulu woyamba uli mumlengalenga, ukulu wachiwiri uli padziko lapansi, ukulu wachitatu uli pansi pa nyanja. Ndiye kuti mwapeza Trinity pamenepo ya chipembedzo cha Satana. Mukapita ku Vatican akakupatsani three tiered tiara, mukachipeza chipewa chili ndi three tiered tiara. nkhani yosautsa nawo mukapita ku dziko lapansi ku army three tiered tiara mukampeza ku polisi three tiered tiara mukampeza mwatsoka seventh day adventist nayonso ay three tiered tiara mukampeza kaya amadziwa kwadziwisa ndi mujakuchita makani kuti satana iwe kumaima chiyani ulamuliro ndi ukulu ulamuliro woyamba uli mmwamba ulamuliro wachiwiri anawuyika ku dziko lapansi wachitatu uli pansi pa madzi magawo atatuwa ndi amene mdyerekezi amafuna atachita control dziko lonse lapansi kuphatikizapo ngakhale zolengedwa Chifukwa chake mwamuona kuti wayenda beyond kukayamba kulamula zina mwa zachilengedwe, kulowerera ku mafuladi, kulowerera ku madzuwa, kulowerera ku mwezi, kulowerera ku midima, zambiri kusokonekera ku dziko lapansi, mvula, climate change. akufuna kunyanyamphira chifukwa iyeyi amadalira kulamula ndi akuti kulimbana kwathu simulimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu kachiwiri ukulu wa mumlengalenga ali ndi ukulu wa ku dziko lapansi pamene inu ndi ine timakhala lero pa dziko earth satana amachita represent ku dziko limeneli pakati pa zolengedwa ngati wamkulu kwambiri kuposa akuluakulu onse ndi anapanga occupy mipando yonse yapamwamba kuti wamkulu akakhale ndi iyeyo ngati angafune omuyimira asankhe ndi iyeyo kuti akalamule asalamule mulungu ayambe kulamula ndi iyeyo Ukulu wa mdierekezi umakhala pa dziko lapansi ndipo umayikira anthu, amayika anthu oti ayendetse ukuluwo. Ndikhulupirira kuti mukundimva. Ndipo palibe ngakhale mmodzi ati atayike pa chofotokoza changachi. Aefeso akuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. ndi akunena kuti ndi maulamuliro ndi akuchita zolimbika a m'dziko lapansi tsono ngati ine ndingachedwe lero ndichedwa ndi aefeso chapter number 6 tamverani Komatu nawo maukulu ndi maulamuliro ndi akuchita zolimbika a m'dziko lapansi. Kodi pamenepa mukuganiza kuti Paulo akunena ndani? Akuchita zolimbika a m'dziko lapansi. Ndani akuwanena pano? Chifukwa watipasa maulamuliro ndiye watipasa maukulu. Ndiye akunena kuti mudzilimbananso ndi akuchita zolimbika a m'dziko lapansi. Mdyerekezi adatilowetsa m'kalasi kutiuza ma stronghold ochita zolimbika a dziko, ma representative a satana ku dziko amaika anthu amene amakalimbikitsa ufumu wa mdyerekezi. Sanamve munthu ochita zolimbika amakachita ndi anthu amene amakaika ku dziko amene anachita dedicate miyoyo yawo anagulitsa soul yawo kwa satana sangapange kena koma kulimbikitsa kayendedwe ka dziko mogonjera satana ochita zolimbika amdima uno ochita zolimbika amdziko lapansi sono simunganene maufumu a mdierekezi musadayambe kuyika structure ya olimbika a mdziko lapansi ndiye kuti tikapita kumeneko tidzabwerera ku buku la samueli kumene tikapeze ana awiri a eli ma non-governmental organization tikapeza kumeneko anyamata amene adali ndi chovulira chachikulu kwambiri mu mphika kumavuula nyama isadapse koma ili ya nsembe mukapeza olimbika a mdziko lino lapansi pamenepa mpingo apa ndingathepo mwezi chifukwa olimbika a mdziko lapansi satana mdyerekezi akudalira ma non-governmental organization a dziko limeneli amene amalimbikitsa ufulu wa munthu odziyimira yekha kuchokera ku munda wa Edeni kuja. Asadalire Mulungu koma adalire yekha, adzidalire yekha mothandizidwa n'Satana. Olimbika a m'dziko lino lapansi amene akuchita shape the world. achina world economic forum klaus schwab ndi anzace anyamata ochita zolimbika a mdziko lapansi nkhani yosausa achina barack obama wochita zolimbika a mdziko lapansi achina bill gates ochita zolimbika za mdziko lapansi achina mark zuckerberg ochita zolimbika za mdziko lapansi muyenera kudziwa kuti satana mdyerekezi ali ndi timu imene imalimbitsa dziko kuti likhale Ngati mukumuona tala kuchoka ku Zimbabwe mpaka kuzafika pa Malawi, ngati mukumuona tala Nsanje to Chitipa wachoka kwa ndani? Payenera kukhala gulu limene likuchita shape the world amene bible likuti ndiye olimbika a mdziko lapansi. Sono kuyamba kutchula zimenezi n'kuzikweza sakumva munthu. sakumva munthu chimenechi ni chozama kwambiri chikuzamira kukuulula department imene yes aefeso chapter number 6 akuifotokoza yoyamba ya olimbika a mdziko lapansi ndiye kuti muli ndi maulamuliro muli ndi maukulu ndiye pali gulu supporting battalion ya ufumu wa satana mdyerekezi support battalion ya ufumu wa united nation sakumva munthu mukapeza kuti ndi ma ngo non governmental organization mwatipindatu ochita zolimbika za mdziko lapansi mwabwera kutilanda nkhuku zachikuda nkutibwezeranso nkhuku zomwezo zachikuda chimene mukutanthauza alipo akuchidziwa ngati kuti muchidziwe mubwere pa Aefeso chapter number 6 verse number 12 pamene akunena kuti kulimbika kwanu pakuti kulimbana kwanu simmalimbana ndi thupi ndi mwazi akufuna kunena kuti cha akakutengerani nkhuku nkukubwezerani nkhuku yomweyo inuyo mmaona nkhuku kubwera kwa nkhuku koma kuseli kuli mphamvu ndi ulamuliro ndiye tikufuna tinene mphamvu ya kuseli kwa nkhuku zimene akulanda nkuzatibwezeranso nkhuku. Kuseli kwakeko kuli chani? Sakumva munthu. Tamverani, akulandani fetereza nkukuuzani kuti ndizikupasa 150 fetereza uja ndi 70 chakuti thousand ayi sindikupatsa ameneyo koma ndikupasa 150 koma fetereza ayi behind 150 kuli mphamvu ndiye kuti inu kuti tiyende limodzi pano ndikufunika ine ndidzikuyalirani mphamvuzo cholinga ndiye cholinga chimenechi satana mdyerekezi akamapanga Paulo katundu akuona anthu olimbika a m'dziko la cha lapansi sakumva munthu. Ngati utenga ulamuliro ndi mphamvu za thupi lako ndi kujoina this political system, system world government system, ndiwe mmodzi mwa olimbika a m'dziko lino. Ndiye bwinotu bwino ulendowu bwino. olimbika a m'dziko lino lapansi tsiku limenelo tili ku chipembedzo cha satana kutipasa ulendo nkhani yosausa akuti tiyeni tiyendere dziko lapansi tikhale ndi mamiting akuluakulu ochita pamodzi ndi anthu olimbika a m'dziko lino lapansi ndi kumene tinadziwira mndandanda wa anthu amene ali ku chipembedzo cha satana koma amapembedzanso mulungu kudziwa mndandanda wa anthu amene amampembedza satana koma amayendesa ndondomeko za dziko lino lapansi mogonjera satana kugwetsa malamulo a mulungu olimbika kadakhala ndi city pano ulendo tidakwera mtunda kupita kumusi kukapeza kumeneko achina edward mark olimbika a mdziko limene lili lapansi mutsika uku mukapeza achina bill gates olimbika a mdziko lino lapansi amene akalankhula dziko limamva sakumva munthu ndekuti ndi mmene a- aefeso chapter number 6 akufotokozera ndiganiza kuti mwayera m'maso ana a mulungu pakufotokoza koyamba kwa lero gawo loyamba la lero mwayera m'maso mwadziwa kuti ulamuliro uli ndi maukulu Dziko lapansili mukamuona munthu ali pa mpando kuseliko kuli ukulu komaso kuli ulamuliro. Akakusankhani kuti muyendese dziko ndekuti kuseliko kuli ukulu komaso ulamuliro. Mwa njira ina ndekuti inuyo ndi figure head chabe kuli wina kuseli kwanu. Amene ameneyo akakonda. Ndakufunsani kuti zaka 31 akalonga a mcp mudali kuti? nanga mmene mwabweransomu mukuziziwa zaka zimene muti mukhale nkhani yosausa nanga akalonga dpp ali kuti pano akacheza kuti akayenda kumusi kwa china uko akuzungulira zungulira kumeneko adzabweranso adzabweranso nkhani yosausa adzabweranso adzabweranso ngati si awa anyamata ache koma adzabweranso amayamba apita ku holiday mphamvuzo zimene ndikunena nkhani yosausa apatu pakugogoda akalonga ena mind you be careful kuli mphamvu ina imene akuitchulatchula ku chipembedzo cha satana yoti ibwere ilamule ituluka posachedwa Tsono ndikabwera pa malemba pa umboniwu, ndimati muyambe mwayera kaye m'maso ndi buku la Efeso kuti kuli mphamvu, kuli ulamuliro, ndiye kuli ochita zolimbika a m'dziko lapansi. Ndiganiza kuti pamene tikubwera pa ulendo wachiwiri tiyenera kuyambira pamenepa. Tiyambira pa Efeso chapter number 6. Mulole kuti gawo limeneli ndilekezere pamenepa Pamene tikupita ku gawo lina lachiwiri, khalani pompo ndikulengeza katunduyi, ndikumugawa katunduyi, ndikugawa chakudyachi, ndikugawa umboniwu kuchokera pano pa Kamanda Studio. Khalani pomwepo, musatalikire.